ụmụnne m ọ ya-amagbu onwe ya ma ndị be anyị mụtakwanụ imechite ọnụ ka obere o nwere vidiyo m nenechara akwa na-agụ m ọ ya wụ na onye Igbo na-ajụ onye Igbo ife gbasatarụ ife a ndị Ọhafịa kwesịrị iburu tụfuo ebe ha ya akpụsị ife dị ka isi mmadụ tinye na ite were ya na-agba egwu ọ bụghị onye Igbo na-ajụ ya onye Igbo ya dị ka etu ahụ mana ọ onye Igbo ka ọ na-ajụ ya bụ ajụ ozugbo ọ jụ ha narị ya m mara na onye Igbo a ya-eme arụ o bido tatọgharịwa ọnụ n'oyibo ka ọ jụrụ ya ya i nekwuo anya ị fụ na nyanwa na onwe ya ị ma na ife a na-akpọ oyibo abụghị asụ anyị ọ bụghị asụ anyị ọ ghọtakwu ife a jụrụ ya ọ ghọtakwu n'ọnya ka ekwe erie ụnụ ana-eri anụ mmadụ ọ sị na ha na-eri ọ sị na ha na-eri mana mbụ na aghọta na m aghọta na ife ọ chọrọ ka ọ kọwaa wụ na ife ahụ wụ na ha ji ya eme egwuregwu na ọ ife ha ji eme egwuregwu ife gbasara etu ha si ejebu ọgụ n'oge gara aga maka ma ọ ya bara onye na-ajụ ya ma ha na-eri anụ mmadụ mba ọ za na anyị na-eri ndị be anyị amakwanụ na o nweghị ihe baa na soshal midia na-apụ apụ ọ na-adị ka ife dị na akwụkwọ and ndị iro amahụ na iro gbara ha okirikiri ndị gbufọrọ ndị Igbo 1970 ife ha na-agba mbọ ya kịta wụ ka ha gbaa mbọ kpụtọsịa afa ndị Igbo ka ụwa niile ha ka ọ ya-awụ e gbuwekwa ha ọzọ ife mba ụwa ya-ekwu wụ na ndị a ekwesị akwụdo ịnọ n'elu ụwa na ife a wụ mba jọrọ njọ o nwere ife ọzọ ndị kpọrọ ndị Igbo asị na-agba mbọ ya ọ dị ka akara aka were okwudu one week ofu izu i nee anya ị afụ that na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ọ bụ ọzọkwa ihe bụ na ndị Igbo ajọghị nkwuo na o nwezi ya chọrọ ịrụ ọrụ ife onye ọbụla bu n'obi ọ ka akpata ego na soshal midia ofu e- e- ezi mapụta sị na Peter Obi o nwe ife ọ kpọ ha nwanne anyị nwoke gwa anyị na okwu ho na ndị Igbo na-eri anụ mmadụ maka na ofu onye ọhafịa enweghị ike iworo ire tii n'ọbọ maka na ofu onye ọhafịa enweghị ike iworo mmegi- iworo ire ya tii n'ọbọ ndị be anyị unu nee anya unu ya afụ na vidiyo niile majority of vidiyo m na-eme wụ n'asụsụ oyibo because majority ndị na-efolo m adaghị asụ igbo mana nke a na-asọ m oyi na ntị ya ka m ji asụ ya sọsọ na igbo onye a na-azọ azọ ya azọkwanụ onwe ya. igbo onye a na-azọ azọ ya eme gịnị ya azọ onwe ya. o nweghị ife ndị igbo adaghị ewepụta na soshal midia amaghị m ego one a na-akwụ ha na- na na- na monetization a ha ji eme gịnị ha ji eto onwe ha ha kaa ife niile a na-asọ nsọ igbo na-ewepụta ife niile a na-ezo ezo for example a na-akwa igbo na-akwanyere ozu ugwu traditional kịta ị ya afụ onye igbo ọ baa na mọshụarị see nwanne ya foto bupụta na soshal midia maka ego afụkwanụ m onye kpatara ego ghara inwezi nsogbu afụkwanụ m aṅụrị ego na-enye onye nwere ya na ọ wụ na ọ chọghị inwe aṅụrị ndị be anyị ji achụzi ya etu a ha si achụ ya ndị be anyị ji achụ ya a sị ife na-enweta ha na na nsogbu ha na mana etu anyị si achụ ya anyị na-achụ ya or ndị be anyị na-achụ ya na m esighị etu ahụ achụ etu ndị be anyị si achụ ya wụ na ha mebedu gịnị ha destroy bedu ife ahụ a na-akpọ igbo ma facebook ma ọ instagram ma ọ tiktok kwụnyere ha 30 dollars a month na ọ dị mma ọ kwanụ ya na-ebute rijuo afọ dachie ụzọ ọ ife ọ na-ebute ife nke ahụ na-ebute wụ rijuo afọ dachie ụzọ biko ọ wụ na mmadụ na-aba na-ajụ onwe ha ma ndị Igbo na-eri anụ mmadụ ma onye jụrụ ajụ ma onye zara aza ọ wụ na e nwere etu ha esi je wepụ ife aha ha ji ewepụ ya na ọ na-asọ oyi na ọ na-echu afa o nwere mba nọ na naijiria ji na ndị na-achị ha nwụọ ha eworu mmadụ nie ha ndị mba ahụ adakwa agba onwe ha n'anwụ e repeatikwa m ife m kwuru ọtụtụ mba na naijiria nwere ife ndị oyibo na-akpọ king mmadụ nwụọ ha na-eji mmadụ eni ha because na tradition king ụlọ king nwe nta nwere ime ife sọrọ ya nya nwekwu ndị mmadụ nọ ebe ahụ mba niile a na-ezo ife ya ezo mana m- igbo emeghe o nwee onye igbo gburu mmadụ were mmadụ nie o mere ya na nzuzo bikos o nweghị onye nwe ibe n'ani igbo mana ndị igbo enweghị ndị igbo na-apụta dee article o nwere ofu nwata nwaanyị onye abịa ka ọ wụ ka o wee maa na ọ ya awụ Chimamanda Ngozi Adichie nke ịbụọ ọ sị na nna nna ya niri mmadụ na ndụ ka ọ ya awụ ndị ọcha gụcha ya egoo akwụkwọ ya ọ baa ọgaranya ọ nya ka o ji wee dee na ọ ya emezi gịnị na ọ ya akpụtọsị afa Igbo na ana n'aja ọ bụhọdụ nke ahụ na-eche na nwa nwa nwaanyị ma nwa nwoke nwere ike in the next 20 years ọ chọwa nwaanyị na ọ ya achọta because na o si na mba na-eni mmadụ na ndụ ọ bụghị nke a na-eche ọ na-akpọkwa kraịst kraịst kraịst igbo ka anyị duzienụ onwe anyị na ụwa na-amụ anyị amụ